Banci ani Ismaɛl nin y'u ba fila ninnu jɔlen ye ɲɔgɔn kɛrɛfɛ bintu ko ko sira ko ne kɛlen k'i nisɔndiyalen ye mɛlɛkɛni fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bi ɛ i m'a dɔn ne nisɔndiyara foyi tɛ bɛn bɔ maa jugu dɔw nɛn ka di kosɛbɛ sira ko ko foyi tɛ bɛn bɔ k'an ka bɛn ko ni bɛn ma fɛn min nas'an ma ko bɛnbaliya tɛ se k'o lase an ma allahu akibaru a sɔrɔla k'a fɔ a ye a ko ko bintu i b'i hakili to yan ne bɛna furanni kɛ sisan n bɛ taa ni n nana n bɛ n ka tobili kɛ bintu ko ko ayi k'e ka taa i ka t'i ka ciw ɲɛnabɔ n b'i ka yɔrɔ furan wa n bɛ tobili kɛ i kɔ yanni i bɛ na allahu akibaru ne balimaw ala kana an juguntanya nka ala kana an jugu sanna dɛ bintu bɛ ka sira de ka soda furan k'a ka dukɛnɛ furan ka tila ka daga sigi a ye k'a ka malo tobi k'a ka nandaga sigi a bɛ k'o kɛ muso min ye a bɛ k'o kɛ sira min ye a t'a dɔn ko sira tagara baara jugu dɔ de kɛ a kama ko n'i jɔra janfa la k'a sirili ɲana de sira ye ŋaniya juguya dɔ ta bi ka ɲɛsin bintu ma ala de ka bon n'a ye a nana u nisɔndiyara nin de kama ne ko n ko ne yɛrɛ t'a dɔn bilen an b'an ko min an bɛ taa an ja min sabula maa jugu bɛ ye ye cogo min na ani maa ɲuman bɛ ye ye cogo min na i t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na jɔni ka ɲi jɔni man ɲi ni min b'a las'i ma don min i bɛ se k'o de tanu a ye lenburuden ta k'a d'a ma a ko bintu n nana i sama nin na Nisɔndiya yɛrɛ kama bintu y'u bɛɛ kɛ kelen ye sabula maa ɲuman bolo ko bɛɛ y'a ɲɔgɔnna de ye maa jugu fana bolo ko bɛɛ y'a ɲɔgɔnna de ye i m'a ye maa jugu a da man di bɛɛ la a kɛra a kɔnɔ ko bɛɛ y'a jugu ye wa maa ɲuman dalen bɛ bɛɛ la a bolo ko bɛɛ y'a ɲɔgɔn ye muso ye lenburu in dun a falenna cogo di a mɛlɛkɛni fila ninnu nana Ismaɛl y'a ɲɛsin dumuni ma banci y'a ɲɛsin a ba ma nka a kamankun fila jiginnen bɔra dɛ a ko ko Ismaɛl k'i gɛrɛ n na Ismaɛl ma sɔn ko na n b'a lajɛ Ismaɛl ma sɔn mɛlɛkɛnin in y'a sigi e banci allahu akibaru ne balimaw kulubali nana ismail bolila ka kulubali kunbɛn kulubali kumana banci fɛ banci ma sɔn ka fakɛ in jaabi dakuruɲa kelen a m'a fɔ kulubali ye banci wulila a donna fakɛ y'a dɔn ko nin tɛ banci cogo kɔrɔlama ye a donna a nɔfɛ a nana sɔrɔ a taara ka bintu parelen to so nka a nana muso in su dalen de sɔrɔ so kɔnɔ a bɛ ee ee sira nana bɛn ni nin ye kulubali ye a wele k'a yira a la nin don sira ye kasi dɔ kɛ hali n'i ye tubabu ka kamera ta ka sira filime i tɛ da a la ko sira tun b'a dɔn ko muso in sara k'a sɔrɔ sira yɛrɛ ka baara kɛlen don maajugu kɔnɔ fɛɛrɛ a tɛ ban an k'an puse ka bɔ an jugu la n'i jugu nisɔndiyara i kɔrɔ don min ka san caman kɛ k'i juguya ka bali ka nisɔndiya i kɔrɔ n'i ye maa hakilima ye i ka kan ka siran dɛ allahu akibaru mɛlɛkɛnin sigilen bɛ a bamuso kɛrɛfɛ se tɛ su ye ka ɲɛnamana balo a bɛ ba in bolo sama sama fatuli kɔfɛ kalo kelen tɛmɛna sudenw bɛɛ tɛmɛna nin y'u ye denmisɛnnin balontanw na nin y'u ye farikolo ɲɛnajɛw la banci ni ismaɛl u b'u ɲɔgɔn na n'u ni ɲɔgɔn cɛ ismaɛl fa bɛ so ismaɛl ba bɛ so hari u tulonkɛ cogo i b'a dɔn ko banci ko fɛn dɔ b'a la a fa tɛ yen a ba tɛ yen a kɛra yatimɛ ye a tɛ se ka tulonkɛ kɛ i n'a fɔ tɔw b'a kɛ cogo min a b'a miiri wa juguya bilen sigilen bɛ so k'u makɔnɔ ale ma se ka hinɛ banci la sira ma hina banci la ko banci fa tun fatura a ma mɛn a ma hina banci la k'ale de kɛra sababu ye ka banci bamuso ni kɛnɛ karaba ee ne balimaw ismaɛl y'a tigɛ ko tɛgɛkoji la k'u bɛ dumuni kɛ banci ko k'a b'a tigɛ ko muso k'a ma ko tɛmɛ ka taa masin na i ka taa ɲɔ ta ka na sira n'a yɛrɛ den de bɛ ka sigi ka dumuni kɛ dumuni kɛ waati o dumuni kɛ waati a bɛ banci bila ci dɔ la o bɛ tila dumuni na waati min nin y'a sɔrɔ banci a b'a la ka bɔ ɲɔsi masin na ka taa surɔfana ɲɔ ta ka na n'a ye a ko isimaɛl ko nin dumuni minɛ i ka taa bila baganw tɛmɛ sira la n'u bɛ tɛmɛ u b'a dun allahu akibaru ne balimaw baro in ye n fari faga kosɛbɛ ala ka faamuyali ko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ ye banci nana ni ɲɔ ye k'a bila so kɔnɔ a bɔra a ko nasira yala ne niyɔrɔ dumuni bɛ min a ko k'anw tilala dumuni na wa an taara tɔ bila baganw kɔrɔ dɛ i tɛ taa n'a sɔrɔla baganw ye dɔɔnin to i na baganw datɔ dun bi ne ye dumuni tobi n den de ye ne m'a tobi waliden ye ala ka ɲi nin yɔrɔ ye hinɛ jigin n yɛrɛ dusukun na kosɛbɛ a taara baganw datɔ dumuni de ta ne balimaw ka n'i sigi k'a dun ne yɛrɛ ka buwasɔn minta an bɛ waati min na i ko sisan o ye buwasɔn x fort de ye a ka di n ye kanubaga bɛɛ ka buwasɔn in ɲini k'a min